oge ndị bekee batara ala Igbo ka o bidoro na mbụ ụmụ nwaanyị Igbo nwere dịka ugwu ha na-enwe na mbụ ụmụ nwaanyị Igbo nwere ụdị ugwu ha na-enwe n'ezinụlọ ọbụla ha ebe ọbụla ha pụtara ha adịghị akpachapụ ha akpachapụ ha bụ ide ji ụlọ ha bụ ugegbe ezinụlọ dịka ụmụ nwoke bụ ide ha nwa bụ ugegbe ezinụlọ ọbụla adịghị akpachapụ ha taa na mbụ ọ bụ oge ndị bekee batara n'ala Igbo ka ihe niile a bidoro n'oge gboo nwoke mụọ ụmụ nwaanyị iri ma ọ mụtaghị nwoke ọbụla ofu nwa ya nwere ike nọrọ na be ya zaa afa ya ofu nwa nwaanyị ahụ a mụtara ga-anọ na be ya zaa afa ya ma ketakwa akụ niile eru uru ruru ya ma dịka ruru nna ya dịka nwoke oge ahụ ọ nọ na be nna ya aza afa omejighị ya ọ bụ nwa ole ọbụla masịrị ya na be nna ya ga-azakwa afa nna ya n'ihi na ọ ọ kpuchie obi ka ọ nọ ọrụ ikpuchi obi nna ya ka ọ nọ o nwezụtakwara ka o si gbasata ka esi akwanyere ụmụ nwaanyị ugwu ụmụ nwaanyị na-enwe ọkụ dị iche iche n'ala Igbo ụmụ nwaanyị nwere ike ike o nwere dịka ikikere ha nwere n'oge gboo ahụ ọ bụrụ na enwee nwoke na-emegide nwunye ya ọ bụrụ na enwere nwoke na-emegide nwunye ya ụmụ nwaanyị ọgbọ ha nwere ha kpọrọ gịnị ka ha kpọrọ ya oge gboo ahụ ụmụ ọgbakọ ha na-enwe oge ahụ nwoke ọbụla na-emegide nwunye ya ụmụ nwaanyị na-ezukọta n'onwe ya jee na be nwoke ahụ jee hazieri ya ọnọdụ oge ahụ ha nwere ike ha bịa ha jiri aka ọdụ na-akụ na n'ahụ ụlọ ya ma ọ bụ mụnye ọkụ na okirikiri ụlọ ya niile ha agaghịkwa agba ụlọ ya ọkụ mana ha ga-amụnye ọkụ na okirikiri ụlọ ya niile na uhuruchi mgbe mmadụ niile batachara ọrụ bịa bịazie nọrọ na obi nwoke ahụ na-akụ egwu bido n'ụtụtụ wee ganye na chi na binye bido n'ụtụtụ wee ganye na chi ejie ihe a bụ imechu nwoke ahụ ihu ka ha bịara ihe a ji chọọ imechu ihu bụ na nwoke ahụ na-emegide nwunye ya tinyere na ọgbata obi na omenala kwadosiri ihe ahụ ha na-eme ike ụmụ nwaanyị nwere dịka ugwu ha nwere n'ala Igbo kama na ọ bụzi na ọgbara ọhụrụ a ka ugwu ahụ na-ana n'iyi n'ihi na anyị hapụrụ ome ejiri mara Igbo na-anabata ome ndị bekee wetara anyị ọ ndị bekee tinyụwe ikikere ụmụ nwaanyị nwere n'ala Igbo oge gboo dịka ọkụ mee ka ọ bụrụ ome ha dịka a si ahụta ụmụ nwaanyị na ebe ebe na be ha ka esi ahụta ụmụ nwaanyị n'ala Igbo ọ bụrụ na ị chetara oge ụmụ nwaanyị Aba jere n'ibuso ha agha gbapụ ọtọ buso ha agha ọ ikikere ahụ anya ahụ eji ahụta ha mgbe gboo n'ala Igbo ka ha ji nwee ikikere ime ihe dị otu a na mba ụwa niile ọ naanị na ala Igbo na ala Igbo ka ụmụ nwaanyị ka m hapụ ịsị na ọ bụ naanị ebe mbụ ụmụ nwaanyị katara obi jee ụdị ije ahụ buso ndị ndị agha sị ya mba na ihe ahụ unu na-eme adabaghị na ya akwadoghị ya ọ bụghị ka o si dị na mba anyị okwukwe m bụ na n'oge na-adịghị anya anyị ga-ewulite omume niile ahụ ejiri mara Igbo anyị abụrụkwa Igbo taa okpukpere ndị bekee wetara anyị mere o ji dị ka ọ bụ arụ nwaanyị ikuchi be nna ya ọ bụrụ na nna ya nwụọ na-amụtaghị nwoke ọbụla ọ jụ na ya agaghị anụ di nọrọ na be nna ya mụtawa ụmụaka ga-aza afa nna ya ma nwetakwa ọkụ nna ya niile omenanị na-ekenyekwa onye ahụ onye dị otu ahụ a na-akwanyere ya ugwu dị iche ihe o mere adịghị ọ bụghị ọ bụghị ọ dịghị mfe o kwesịrị ọ na-abụ mgbe ọbụla a hụrụ onye dị otu ahụ akwanyere ya ugwu a na-akwanyere ya ugwu dịka esi akwanyere nwoke ọkụ niile a na-ekete a na-ekenye onye ahụ dịka o siri dị kama a na-agaghị eme ka nke ya zuo e kenyefe ya oke n'ihi na o noro ihere noo anụghị di ntaramahụhụ anụghị di nọrọ na be nna ya ka o kuchie ọkụ nna ya n'obodo dị iche iche na ala Igbo taa a ka na-emekwa ihe dị otu a ụdịrị omume a kwesịrị ka a kwalitesie ya ike n'ala Igbo n'ihi na ọ ya bụ njirimara Igbo ya mere anyị jiri gbaa iche nye mba ụwa niile ọ bụ ebe a ka m ga-adọbiri ya n'oge na-adịghị maka na um, anyị eruola ebe anyị na-aga ka um, akwụwa ya ebe a olileanya m bụ na emechaa ata n'ihi na ọ bụ ya ka eji mụọ m n'ụwa ekenekwa m unu ọha na eze na-ege o nwekwere ebe m kwujọrọ jee gbaziere na mma ọ mụ agbụ na